ụmụnne m ekene m unu ọ na unu be anyị unu nne nne mụ na gị nyere m na aka m ji aga agwa marathon gị o nwee ihe dịka o nwere ebe dịka ya so iji gaa n'iru okwu a m ji wee bịa bụ na ọ maka ụmụnne m bụ ndị igbo particularly ị ma na ndị yoruba na-asị yoruba nation mgbe niile yoruba nation mgbe niile yoruba nation igbo nation ka anyị kwukene nnọọ maka igbo nation na ọ ka anyị na-ekwukene maka igbo nation ife ekwuekwazi okwu biafra ee eh, we are Biafrans mana Igbo nation ee eh? ehe so m wee chọọ ka m mee ka mụ na unu mata ofu okwu dị mkpa n'ụbọchị taa bụ ihe banyere adịghị n'otu nke dị n'ebe mụ na gị na ụmụnne anyị nọ ya bụ ndị IPOB na ndị Biafran agitators dị iche iche na ndị governors na Igbo leaders nọ n'enu ya ọnọdụ ha nọ n'enu ya bụ na ndị Igbo governors na ndị leaders enwetenwu ha amamihe iji wee si n'azụ na nzuzo wee na-akwado ndị wee bịa kpanyere ndị IPOB nkata kpanyere ndị niile bụ ndị Biafran agitation nkata gwa ha na uche ha dịkwanụ n'ihe a na ha chọkwanụ ihe a mana a ga-eji amamihe wee wee na-aga n'iru na-eme ya na anyị anụbugo ọgụ anyị anụzi ọzọ ka ọ ghara ịbụ anyị nwa ya-anụ sọsọ ka ọ ghara ịbụ ndị igbo ya-anụkwara naijiria ọgụ anyị ya na-anwụzi ee ị ma na anyị na-anwụ maka ihe agbụrụ agbụrụ dị anyị dị n'akụkụ anyị anyị na-anwụka mara afịa anyị arụ anya nye buru kpụrụkpụrụ atụrụ e ji achụ aja ee mana ọ dịrọkwa njọ kama na uche chukwu ka anyị eme na anyị eme ihe ka chukwu si wee chọọ ya so na ihe m na-ekwu bụ maka ịdị n'otu unu nee anya unu afụ na mgbe ndị fulani malitere ọchịchị wee were ndị boko haram wee bịa ha ji aka ekpe wee were boko haram wee bata were aka nri wee were dọkọta nigerian politicians wee bata apc ọ dị ka a ya-asị na ha bịara ịfight boko haram while ha nwe boko haram created for for ka ha wee welụkwa power maka they have been holding on to power with their lives ndụ ha ka ha ji wee jigide power Nigeria to control the oil mụ na gị ma ihe ndị a so na kịta abụrọzi onye mmadụ ịkpa nnaa ya ehe ipob na eh, anọkata kpaba nnaa ha sọsọ ha ehe onye esorozi ha nwa bụ ipob abụrụ saboteur ehe nke ahụ na ọbụna etu a ga-esi dị n'otu na ọ bụrọ ihe ga-unite anyị ihe ga-unite anyị bụ ị na-akpagodu sọsọ gị bịakwa gwa ụmụnne gị na ị makwa ihe ị na-eme na ihe i ji agara etu a nụnwa ehe na gwakwa ụmụnne gị bụ ndị gọvanọ sị ya na gịnwa bụ ipob mana ha kwesịrị ị na-awọkụkwa wit naijiria wee na-anata naijiria ego allocations dịịrị ndị be anyị nị. ego mmanụ a na-eke naijiria resources ọ bụzi from be anyị ka o si abịa ị na ya sị ndị gọvanọ ha hapụzia naijiria mụ na anyị na-agba bụ ipob a we are still in naijiria anyị ka nọ na naijiria so na ndị gọvanọ swear in na naijiria constitution na ha ọ wụzi naijiria mere ha elect ọ bụzi under naijiria under naijiria geographical eh, expression ka anyị nọ na ya nụnụ so na ihe m na-ekwu bụ na amamihe ka a na-ekwu okwu ya so that ka mmiri a mmiri a ọ ga-ezokwanụ ehe ọ naghị erusi ike ehe mana ndị ya-anakwanụ ndị a ga- ndị a ga-eji wee chụọ aja a ga-abụ ndị ọ dị ọsịsọ ndị ọ dị ngwa ngwa ị- ọ dị- ọ dị ọsịsọ na-eme ngwa ngwa ị ya aga chineke gị n'iru mgbe ahụ ọnwụ i zuo ọnwụ i were aka tie igwe so na ihe anyị ji ekwuru ihe a bụ maka ụmụaka anyị bụ ndị ipob bidoro n'isi a wee rue n'ọdụ anyị kwadoro unu mana ụfọdụ n'ime anyị kwadoro unu ga-esi na nzuzo si n'azụ unu emere ha expect ka ha pụta ife and unu bụ ndị IPOB leadership kwesịrị ka unu bịakwute unu kwuo okwu ga-eme ka ụmụaka bụ ndị IPOB members unu ghọta na e nweghị need ha nwa ikwu okwu anyhow na-akparị ndị gọvanọ also ndị leaders na-akọ ha ọnụ anyhow eh? o nweghị need ehe gwa ha na na udo dị na udo dị na udo dị ka a na-ayọ chukwu mana gụwa bụ ndị isi IPOB ma kwesịrị ịma na ndị gọvanọ nọ unu n'azụ by gịnị na gụwa na o nweghị jekwa je gwa ha gụ bụ IPOB lida gwa ndị gọvanọ so ee eh, n'eziokwu eziokwu ka anyị gbaghara na o nwee ebe m si meju unu anyị si meju unu gbaghara unu na unu ma ihe anyị na-ekwu anyị nwa makwa ihe unu nwa na-ekwu ehe mana ipob na-aga n'usoro ọ na-aga ọ bụrụ selfish ndị gọvanọ na-aga n'usoro ha na-aga ọ bụrụ selfish ndị igbo leaders na-aga n'usoro ọ bụrụ selfish ọ dị ka ndị kristians na naijiria na eh na osinbajo ọ vice president mgbe a na-agwa ha na ihe fulani na-abịa na eyi plan ndị fulani na fulanize naijiria ya na ihe islamize o ha sị mba it's not possible today gịnị na-eme ee ọ dị possible ka ọ dịhọ ọkwa curriculum ọkwa ọkwa skuulu sistem anyị bụzi mụ na a na-agbanwe ihe na-eme na naijiria enwere m ohere mana vidio a m na-eme bụ just na ọ gbata n'isi m wee sị ka m hapụgoro okwu naabọ ịtọ Eh, even ofu okwu mana o luwe na ịtọ karịa ịtọ so na ihe m na-ekwu bụ na bikonu ụmụnne m ọ dị mkpa ka mụ na gị mata na ịdị n'otu ọ na-atọ Chineke ụtọ and ọ ihe anyị need maka na the enemy eweligo ihe ndị Fulani eweligo adịghị n'otu ndị Kristians Anglican Katọlik this that adịghị n'otu ha mere ndị Krist ndị a ji wee bịa eh? ndị Muslims wee Fulani wee gaa n'iru wee succeedie because na agha dị n'etiti ndị Kristians among themselves etu agha dị n'etiti ipob among eh, the igbo leaders and the igbo governors Eh, ọnọdụ a ọnọdụ dị etu a ndị fulani wee na fulanizizi naijiria nụ. kedu ihe fọkwa na naijiria ha tụgharịsịanụ ihe niile Eh, debanye de- de- debanye na fulani n'elu n'ime elu everything bụ fulanizi Eh, from police ni- from all the security apparatus ọ fulani ị makwa ihe nke a bụ Eh? a fulanizigoro naijiria already ebe mụ na gị ka na-anụ ọgụ emegide onwe anyị so na ọ dị mkpa ka anyị ghọta na unity dị very important and ka anyị kwụsịgodi na obere ihe ya machapụta na online facebook Eh? maka na anyị nwere nwa data anyị nwere data maọbụ anyị nwere anyị nwere access information super highway obere ihe ya machapụta Eh? wee na-eme ihe ka ihe ụmụaka eh? o nwe ihe a na-ezo ezo no nothing nothing eh, nothing nothing ị dịbeghị together ma na-amachapụta na-akọ ihe niile ma nke ihe eme ma nke ihe eme so iji gwa mụ na gị eziokwu ebe a ka nsogbu dị so na ọ ka mma ka ngị nwa bụ onye IPOB ndị isi IPOB welụ ọnọdụ o lugo mgbe unu ga-aghọta ihe banyere unity among the governors and yourselves among the Igbo leaders and yourselves and ka anyị esi wee achieve ya bụ na unu ga-ezipụbe people underground undercover a na-enweni ihe a na-akpọ undercover agents zipụbeni people ka e je meetsie ha na nzuzo elu ada a marụ ụma ị makwa ihe a na-eme a marụ ụma wee daa n'anị Eh, nọ ndị yoruba ma ka e si si aghọrị aghọrị naijiria since a long time eme ha mara gị afọ n'ala ndị yoruba ị marụ ụma dagodu n'anị a na-ama a na- ị nwere ike ịma ọnụọgụ mana ịnọkọta ịgụgharị ya ọ dịka ịma ha ka i wee marakwa onye onye gị na ya na-eme o- o- o che na ị maghị ihe na ọ ya kọrọ echekwọgụ eh? mana mụ na gị bụwa mgbe niile anyị chee na anyị ma ihe chepụta anya anya anya anọ anya anyị ma anyị ewere chee na anyị ma ihe o nweghị onye anyị chọrọ ka ọ mara ihe karịa anyị ma anyị chee na o nwe onye ọzọ o nwe onye anyị chee na o nwe ihe ọ ma na ọ sọ anyị nwa ma anyị macha ihe niile eh? anyị nwere nsogbu bụ ndị Igbo mụ na gị nwere nsogbu anyị kwesịrị ka nebanye anya eh? we talk too much anyị na-eme mkpọtụ rinne Eh? onye na-ekwu rinne ekwu okwu rinne na-eme mkpọtụ rinne ka sekuriti ị ga-enwekwana a kpasuo gị iwe akpa gị aka na na one side ị- ịkọ- ịkọsasịa ịkọpụta ihe niile dị gị n'ime obi anyị nwere nsogbu nu. so na anyị ga-ebidogodo wee gwọba onwe anyị ọya arụbu na agọ alụsị dị iche iche awafọfa ihe ndị gboo meta na-enye mụ na gị nsogbu Eh? Isi- isi ka m- isi ka m were ka m m- nte okwu nte okwu ude nte okwu okwu okwu ude n'ụtụtụ a mba ee eh? eh, because oh, oke mmiri ahụ na-agwa gị na o ruwene na ọ ya ezokwa eh? kedu etu ị ma ọ ya esi wee zo kedu ebe ị ma ọ ya ezodebe kedu ka i si dị nkwadebe ka iji maka ndị ụmụnne anyị etu ihe si wee dị ha na-ajoin a na-ekwu okwu Eastern Security Network which is a good thing a na-ajoin na-ekọnetị yes o setizie ka emebie ị na ya eje chọbazi ị na ya ejezi were okwu ọnụ wepụtawa vidiyo were okwu ọnụ na-achọzi ka isepụta ka a nụbazie nya bụ ọgụ ozugbo ozugbo ee ọ bụ etu ndị other regions ya nụrụ ndị yoruba ọgụ ya nụrụ ndị middle belt ọgụ mba Eh? ndị governors na ndị leaders anyị uche ha dị ya n'ihe banyere ihe ndị ahụ ee na dị ọgụ ya bụrụ the last result of nya disintegration na ọ bụrụ na ndị a jụ restructuring nke a ma na ha ya ajụ but at least ka e nwee ndị coalition nọ ka ndị fulani ndị middle belt nụ wee sorunu ee ndị hausa fulani bugodu ndị middle belt agha dịka a na-ebu ha bukwa ndị yoruba ọ bụghị ịbịa kọvazie ndị yoruba kọva ndị middle belt ka ha bube gị nwa bụ igbo agha straight anyị anụwa na ya bụ agha ndị governors anyị gbara nkịtị ghara ikrieti sekuriti ha ma ihe na-emenụ ha gbachara nkịtị anya ndị fulani nekwasara ndị igbo ka ha wepụgodo anya a because ụkwụ mụ na gị ka a na-achọ ndị igbo ụkwụ gị ndị ọzọ tinyesi ụkwụ ndị fulani fụ ya mee anya ka afụghị ya mana gị nwa bụ onye igbo tinye ụkwụ ndị fulani esute sị ka e gbujie ya ụmụaka gị bụ ụmụazị ndị IPOB na-aghọtachara ihe niile a wee si etu unu si a- a- achụ achụ ya n'ike wee na-achụ ya so na adị m in support bịa nọ na na-acontribute yes ana m acontribute na the fund of IPOB Ọ ụmụnne nka ha bụ eso ha n'azụ otu o sina wee dị kama na anyị ga na-agba mbọ na-eje ozi dịka Chukwu nyere anyị onye amara o nwe ndị ga-esi na ya mata ihe o nwe ndị ga-esi na ya mụta ihe o nwe ndị a ga-esi na ya zọpụta nke bụ na onye ji nke chukwu nyere onye ya wepụta eh? ya wepụta n'oge nyere anyị aka eh? kama na the problem anyị nwee ebe ọ na-adị anyị ọsịsọ onye ahụ problem IPOB from the beginning eh? onye gị na ya ekwekọrịtazi ha esoghị n'azụ ọ bụrụ ịbram ị kpọọ ya saboteur ozugbo mgbe ahụ ụmụnne gị ndị na-eso gị n'azụ esoro kpọba onye a saboteur ee mgbe ahụ enemi onye ahụ ị na-agba saboteur ike agwụ ya mmụọ ya nwụọ unu na-emezi ya pop ọgbụ na-eme biafra ọgbụ unu kịta ọ dịka a sị na ọ like biafra who told you na ọ chọ biafra why would you think that you are more biafra than every other person asị Eh? okwu ọnụ ile dị mma ka ịdị e, ka ka ka ka ejule ji aga n'ogwu ile dị mma Eh? kedu ihe na- kedu ihe mụ na ya na-akọ akọ Eh? m nwere n'anya nụ okay so na ihe m ji ekwu okwu a nụwa bụ na ọ dị mma ka ndị IPOB were nwayọọ wetuo obi wepụ ọtụtụ ihe online ọ bụ ihe niile ka ị ga-ewepụta bụ online ee maka ị ma na ụkwụ gị ka a na-achọ ị ma na aka gị ka a na-achọ ka e gbujie ọ bụrọ ndị ọzọ ka a na-achọ ọ igbo bụ problem ndị fulani nwere ma ndị Britain nwebulu kama na mụ nwa ma na ọ bụzi ihe na-echenji echenji ife echenjisigo but anyị chetasi ife ndị a ya amalụnụnụ ka anyị si aga na ọ bụghị ihe niile nke ọbụla emeelu chama ewepụta online nke ọbụla emeelu anyị ewepụta online enirizi anyị nwa bụrụzi anyị nwa ka a ya-achụbazi why do you want them to be looking unto us or be pursuing us alone kịta ihe ụfọdụ na-ekwuzi ee na ndị Amotekun mere nke ha na o nwekwa ihe ndị fulani ma ndị naijiria mere igbo eme nke ha bụrụ okwu don't you know that before ọ ihe kwesịrị eme you need ihe ise video you need ihe isechagodi video you need ihe publish you need isend ya ihe sendigodu isend ya ha ị na-ewe na ndị go na gọva ndị go na ndị go ndị igbo leaders gị na ha nọ together na ọtụtụ ihe adịbeghị together ndị igbo leaders niile bịazịa kịta na-asị na "Hey, ụmụaka a na- a- a- because onye amaghị ihe ị na-eme ọ ma nsị na ya joinere gị ipob ị na-agasi ike na-agasa na-aga sọsọ gị na group gị ee ndị amaghị mgbe ị create IPOB bịa na-eso gụ ha na-ene ha na-ene anya na azụ na-ene anya n'aka nri n'aka ekpe na-enekwana gị anya na style gị ife ụfọdụ ị na-eme ọ daba ha nwa na-ana azụ so na ndị gọvanọ na ndị igbo leaders niile nke a na-ekwu Eastern Security Network ha ya-apụta sị na ọ dị against the law ha ya-ekwu nke a na aka ha adịghị ya maka ha ka nọ na Naịjirịa ha swear in into their offices as a Nigerian leaders for the eastern region so ha kwesịrị iji ofu aka ekpe na-emekwu ya kama na ebe nọ blame ha na ha- ha ji aka na ama na ha eji aka naabụọ were mie and ha were aka na abịa mana maka etu ipob si eh, akparị ha maọbụ etu ipob kwesịrị ekwesịrị ịkparị ha na-abụghọ ndị continue to negotiate with them because gị bụ ipob ọ bụ gụ zuru oke ọ bụ gụ macha ihe niile ee ị ga-emie sọsọ gị you can do is ọsọ gị Eh? so na ihe m na-ekwu okwu ebe ọtụtụ okwu ka m kwuru nọọ ị malụzie nke ị ghọta n'ime nke ka mkpa n'okwu a na ndụ gị nwa onwe gị ghọrọ ya ma gbasaa nya bụ ozi ọma ka m na-agọzie mụ na gị ee afụrụ m ndị igbo n'anya chineke fụrụ igbo n'anya ee anyị achọghị ka mmadụ nwụọ ya nwụgodu ka ọ bụrụ mmadụ 10 nwụọ na saịdị anyị ndị fulani mmadụ 100 ama anwụọ etu esi eme ya anyị na-egbuzi mụ na gị na-egbu onwe ha ịfụ e, e, e, na ha nwa bụ ndị ndị achọ ndụ ha na-egbu onwe ha eh? so ndị igbo leaders ama m na ha gbalụ nkịtị i spoke to some of them ha gbalụ nkịtị ka ndị yoruba pụta ife kpata ndị yoruba ji pụta n'amotekun ndị igbo leaders na ha bubu ihe na plan ọ because everybody ma na ndị Igbo ka a na-achọ Igbo leaders ma na Igbo ka a na-achọ ụkwụ ha so etu ha nwa si eji diplomacy were aga dị mkpa ọ dị mma ọ dị the tactfulness dị mkpa ọ dị mma and gị nwa aghọtaghị ya na-eblame ha na-akọ ha ọnụ na-akparị ha na-ekwu na-ekogheri na-eje ka ị kọsịrị kpọchaa gịnị ka ị metere n'ime arụ ọ dịgonụ gị mma ị ma na together amaka unity amaka so na the only thing bụ na ipob kwesịrị iji one hand na-work with them na-efollow ha na understanding ha na-agwakwa ha jisienụ ike unu bụ igbo leaders na-achọnụ restructuring ee na-aga na gọọmenti na-anatanụ ha ego mana na-ewepụtakwanụ ego a na-asupportnụ anyị na anyị needịkwa enyemaka unu ka anyị nwa na-agakwa na nke anyị etu a ka o si kwesị then ndị Naijiria gọọmenti ekwesịghị ịma na IPOB tinyere aka with ndị gọvanọ na-asupport ndị gọvanọ tinyekwa aka na Biafra ndị Naijiria gọọmenti ekwesịghị ka ha ghọta na ndị gọvanọs ma ndị Igbo leaders tinyekwara aka na-asupport IPOB etu a ka o si kwesị mafian mafian and eh, mafian way as, as well eh? amamihe dị mkpa anyway achịkọgo m okwu a ka m na-agọzie onye nwaanyị nọ ya mụ na gị eh? this year happy new year roman calendar ka m na-ewish every one of us but ada ama ama the hebrew calendar year ọ ka na-abịa ọ na abib ahụ april anyị nwa ndị otu m anyị emebeghị new year israelites eh, jews emebeghị new year mana anyị ka na each one na anyị findịrị onwe anyị na anyị ga na-uphold ya na-etinyekwu ihe niile n'ekpere mana agwa m gị eziokwu this 2021 ọ dịkwa ike o ọ dịkwa ike o ọ dịkwa ike o ọ dịkwa ike o n'ime ihe niile igbo ama nwụrụ naijiria ndị ọzọ ndị ọzọ ha- ndị awụsa tagodu afụfụ ihe ha mere anyị ndị fulani ha taba afụfụ ndị middle belt ha taba afụfụ ndị niile a ma yoruba ha tatụ afụfụ while anyị nwa na-asupport ha for restructuring na-asupport ha anyị nwa ya-eji nwayọ anyị ama na-eji ike eme ihe ipob unu ga-eji nwayọ unu na-eji ike eme ihe na-eendangerkwa lives ụmụnne anyị nke a bụ ihe kwesịrị ka anyị nebanye anya ma na-asọpọtụ onwe unu kama na ọ ka unu ghọta ezi- eze na-adị nkwadebe for ọgụ mana eze ahụ eji achọ ọgụ ịdịgo ka e si dị nkwadebe ọ togetherness ọ oneness bugoro number one when you were able to get your people together into one, one. ọ mgbe ahụ bụ na ịdịgo ready ọgụ because onye ọ na-enwe connections nke ya o. makwa ihe bụ ọgụ and ọ bụghị ọgụ anyịnwa ya anụzi na ọ ndị the whole Nigeria ya anụ against Fulani ma ọ bụ against anybody so uche unu dị ya ka unu wee ghara ịpụta na-eme mkpọtụ- mkpọtụ wee na-achọ ka a na-acontribute ego yes asị m acontribute ego ọ bụ ọnụ maka anything ụfọdụ n'ime anyị bụ ndị IPOB leadership bụ na-emesi mkpọtụ for donation so sọpọtụ sọpọtụ sọpọtụ onwe ka ihe ejipụta na-akọgheri mgbe niile na-akọ akọpụta ihe ikwesị ịkọpụta na nke ikwesị ịkọpụta so ọ ka uche unu na-adị ya eh? ndị nsọ na-ewe iwe mụnwa ana m ewe iwe ndị nsọ obi adịghị ndị nsọ mma maka ihe banyere division of Nigeria ọ ndị nsọ kwuru ya na 1999 na ha ya ekewa Nigeria ndị nsọ bụ ndị ndị mmụọ ozi Chineke nke Abraham Isaac and Jacob ụmụ ọgba ndụ the Sabbath Covenant Keepers na Nigeria ebe e nwere ndị nchụaja na ndị Levi so ebe a ka Chukwu nọ wee bata na Feast of Tabernacles wee gwa anyị 1999 na ya ya ekewa Nigeria into three or more ị ya asị na ị nụghị ya e ji nye gị ozi ọma onye na-eme ihe a so na ọ bụ mụ na o nwe ihe mụnwa na-eme ihe dịrị mụnwa na-abụ bụ ịtụ egwu chineke and ịgba mbọ fụ na anyị na ụmụnne anyị dị n'udo chineke Christ kwuru na try to be at peace with eh, everyone if possible ma ya fọzikwa ịghọtagosi uche anyị ga-adị ya so kedu nke anyị kwere na ya nọ ọ bụ Jesus ka ọ bụ the the torah ọ Yahweh ka ọ Yashua ọ Jesus ka ọ the god himself okwu ha niile pụtara ife nke ọbụla i kwetara na ya bụ ofu okwu ahụ ị ya atara igodo nunu n'ụzọ dị iche iche hapụkwara ụmụnne gị ụfọdụ ha na-eme peace na-emezi gụnwa na-emezi na ọ bụ na ha ya ekwe anụba ọgụ no problem then ha na-efolozi ụmụnne gị ndị na-eme peace mana ọ bụzi ibi bụbụ ụmụnne gị na-eme peace agha sị ha mba ha joinịa gị na ka ọ bụ aje nụba ọgụ ma ọ sị joinịa gị mba na ọ defence dị ka a na-ekwu okwu ya ma defence ahụ ya adị n'ihe eji nwe ya ya ya ya akpọbala ya enemy ya bịara so ụmụnne m ka ọ dị otu a ka ọ ghara ghara ikwusi ekwugharịkwa ma ọ gha- mebie nke m kwuru ekwu maka chineke mere ndị a mara dịka m sị happy new year of roman calendar to every one of you i wish myself and my family a happy new year shalom